ọha na eze mma mma nụ awụchiele m ọzọ a sị m na oji ngaji eri na-echeta ndị ji aka onye ụnụ na-anụ olu ya bụ maazị obinna ireka akụ na-ebi okwu ọ ga-adịrị anyị mma mbọsị eke dịrị anyị mma mbọsị oye dịrị anyị mma mbọsị afọ dịrị anyị mma mbọsị nkwọ ngwa tọọnụ ntị na ala ka ụnụ nụrụ akụkọ ụwa nke uhuruchi ya ndị oji egbe ezu ori ebuola ego ụmụ mmadụ rie mbọmbọ ọsọ ndị ngalaba ụlọ ọrụ eko ICPC n'aha ịchafụ amaana ọkwa nye atụmatụ nye ndị mba niile gbasara ya bụ ọrịa nke na-efe n'ikuku nke a na-ekute n'ume na nke a na-akpọta n'anwụrụ akpọrọ covid-19 coronavirus na olu ndị iti adọọna mba niile aka na ntị ka onye ọbụla baa n'ụlọ ma gbachigide onwe ya apụtakwana iro onye isi mba amerịka bụ eh, donald trump enweena obere mmetụta arụ ebe o ji ụgbọala ọgbatumtum ya akpagharị n'ogbe ya bụ texaco dibịa bekee kpara ya aka n'ahụ sị na ọ ga-enweta onwe ya mgbe na-adịghị anya ọha na eze ngwa tọzienụ ntị na ala ka ụnụ nụrụ okwu na-ese akụkọ obodo amaana ọkwa ma nye iwu ma kabie sị na ihe onye na-eme ka ekwe na-akpọ ya sịzie na nke adịba na ihe onye na-eme ma mgbe ọ dị ndụ mgbe ọ nwụrụ a ga-eji ya cheta ya mgbe onye isi obodo ha bụ Gabriel Nwachukwu n'ụka atụ n'obodo Umuchu ebe ihe a na-akpọtụ ka okwu a kpụ ọkụ n'ọnụ na-emepụ ka nwa okorobịa gbabiri n'ike onye na-agbasa ozi ọma obodo ekpebiele ma kwubie sị na ma ofufe nru ịtụ aga na ibu ọnụ na ebumọnụ a ga-eme ya n'ofu izu ụka ebe a ka kpụ okwu a n'ọnụ nwoke na-egbu anụ agbabiri n'ike nwụọ obodo etie ma kabie ma anụ nọ n'ahịa ma nke nọ n'ụzọ ma nke nọ n'ọma ahịa na ị ga-egbu ma rie n'akwụna peni a ka kpụ okwu a n'ọnụ ote nkwụ agbabiri n'ike nwụọ obodo akabie na ịṅụ mmanya ma ịkụ akụ ị ga-aṅụ akwụna peni n'efu n'otu izu ụka mana nke mere n'abalị taa agbabiri abụọ bụ na ofu akata ikoro akwụna ama ama agbabiri n'ike nwụọ ọha obodo nọ na nzukọ kemgbe ụnyaahụ wee na-atụ aro ihe ha eji wee kwaa ya bụ nwa akata ikoro nwa agbọghọ bụ akwụna ị mara ihe ị ga-eme ka nzukọ a gbasaa nke taa na echi gbaa anyị n'ekwentị ka a mara ihe a ga-eme ya achịbishọp nke anglika nọ n'ọka amaana ọkwa nye ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa maka ime mkpuke ka e wenata aka n'obodo a ga-eme ngwa ngwa site na ntụziaka na ntụliaka elu a ga-eme nke na-adịghị anya na etiti anambra steeti nakwa n'ime eko ka ị gbaa mbọ nweta ihe ga-enye gị ikikere iji mee ntụliaka nke a kpọrọ voters card na olu ndị iti ka ị na-eme nke a ka onyenwe anyị na-anọnyere gị ọha na eze ọ gwụna ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ehuruchi a o ji ngaji eri ya cheta onye ji aka onye unu na-anụ onu ya bụ akụ na-ebi okwu ka emesịanụ